bi donkibaru ale kɛnɛ kan an bɛ kibaruya fɔlɔ min da aw tulo kan o bɛ tali kɛ min ye anw ka bolola ntolantalaw ni o ye basketball ye kɛrɛnkɛrɛnya na min y'i k'a dɔn k'a fɔ u ka ɲɛmaya sugandili a kanpaɲi ni o ye yɛrɛ kofɔ ye o baaraw olu daminɛna o hukumu kɔnɔ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min ye association des basketteurs du mali abm donc ala ka kɛɲɛ ni i k'a dɔn k'a fɔ sibiri don ye min ye cɛbɔ naani olu olu ye wulikajɔ kɛ ka taa bɔ ɲɔgɔn ye o kɔni boloda association des basketteurs du mali olu yɔrɔ wulikajɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na nin cɛbɔ naani u ka miirina ye min ye min bɛ kɛ sababu ye ka se ka min ye anw ka basketball ka kow bɛɛ lajɛlen lataa ɲɛ u ye o baroɲɔgɔnyaw kɛ wa min ye kanpaɲi a kɔni a wulikajɔw bɛ senna nin waati na cogo min na waati e nataw la min ye ɲɛmaa ɲuman o ka sugandi ka bila federation malienne de basketball ale ɲɛmaya so kunnana la n'an bɔra yen hali bi kunnafoni ale n'a nasiraw la an bɛ kibaruya wɛrɛ min da lamɛnbaajɛkulu kulo kan o bɛ tali kɛ an balima kerecɛnw olu ka jɛkuluba min bɛ n'a fɔ ko agempem a ɲɛmaaba min ye pasitɛri daniel kulubali ye ala y'ale minji o dɔgɔya o la sa min ye jumadon ye n'a bɛnna desankalo ale tile kɔnɔntɔn ma san ba fila ni mugan ni fila min ye an ka kɛnɛba min bɛ n'a tɔgɔ dalen bɛ cinquantenaire la l'esplanade du cinquantenaire siga tɛ min na min y'i k'a dɔn k'a fɔ daniel kulubali ale min minji dɔgɔyara a taasibila laban kɔni taara ka ɲɛsin ale ma o hukumu kɔnɔ min ye a jɛɲɔgɔnw ye ka taa se a kɛrɛfɛmaw ma min ye baaraɲɔgɔnw ye fɔɔ ka taa se a yɛrɛ ka denbaya ma anw ka minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ diinɛko ani anw ka laadalakow bɛɛ lajɛlen ma dɔktɛr mahamadu kone olu bɛɛ lajɛlen kɛra nin waleba ye a seere ka se ka taasibila laban ta k'a ɲɛsin anw ka pasitɛri belebele ma ni o ye pasitɛri daniel kulubali ye n'an bɔra yen hali bi kunnafoni ale n'a nasiraw la an bɛ kibaruya wɛrɛ min da lamɛnbaajɛkulu kulo kan o bɛ tali kɛ dɔktɛri omar mariko ale eh, kunkanko eh, kibaruya la dɔktɛri omar mariko n'i y'a lajɛ parti sadi ale ɲɛmaa don wa maa don min ye mari mali ale kiiri tigilamaaw olu kɔni bɛ wulikajɔ la a nɔfɛ eh, nin waati na wulikajɔ in a kɛra sababu ye dɔktɛr umar mariko a ka ca ni kalo naani ye bi dankɔrɔba in a kibaruya kun tunun bɛ bɛɛ lajɛlen na nka an bɔra min kalama nin waati laban in na min ye dɔktɛr umar mariko a kun bɔrɔ o kɔni taara bɔ fɔ mɔsku jamana ale de kan dɔktɛr omar mariko a yera ja caman na min ye hali rusi jamana o ka jɔnjɔn dɔ bɛ yen ni o ye medayi ye o taara ka di a ma wa nin waati na diɲɛ ma don o don a ka kibaruyaw olu kɔni bɛ ka bɔ bɔlɔlɔ sanfɛla la k'a yira k'a fɔ dɔktɛr omar mariko a kun bɔra o kɔni taara bɔ mɔsiko jamana o ka nin waati na wa fɛn tɛ a ni na n'an bɔra yen hali bi kunnafoni ale na nasiraw la an bɛ kibaruya wɛrɛ min da aw tulo kan o bɛ tali kɛ burkina faso ale furancɛ fanga a ɲɛmaa min ye kapitɛni ibrahima tarawele kapitɛni ibrahima tarawele a kɔni a ye laseli kɛ min bɛ tali kɛ burkina faso ale ka yɛrɛma hɔrɔnya o ɲɛnajɛw ko jɔn ala ko o ye fɛn ye min kɔni na bila kɛrɛfɛ nin waati na k'a sabu kɛ ibrahima tarawele kapitɛni burkina faso furancɛ fanga ale ɲɛmaa don a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bidon in na ka se ka jamana kɔni ka yɛrɛma hɔrɔnya a ɲɛnajɛw kɔni kɛ a ko o ye fɛn min o tɛ ale ka hakilinako ye k'a sabu kɛ nin waati in na burkina faso min ye dankari bɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya na ko wa ka se ka kɛlɛ kɛ ka laban ka burkina faso a ka yɛrɛma hɔrɔnya o lasegin a ma ni o walew bɛɛ lajɛlen kɛra waati min na ko a dɔ la min ye yɛrɛma hɔrɔnya k'a ɲɛnajɛw olu na se ka kɛ don nataw la lamɛnbaaw n'an bɔra yen hali bi min ye ka tali kɛ farikolo ɲɛnajɛ ale kunkanko kibaruyaw la min ye katar jamana olu kɛlen bɛ ka diɲɛ ɲɔgɔn bɛnba ni o ye coupe du monde ye k'a bisimila o kɔni sigi sen kan katar jamana kan nin waati na ntolatan in a daminɛ ni sisan cɛ wale caman kɛra nka bakurunba fɔla kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min ye demi finaliw ye an kun dalen bɛ o de kɛnɛ kan nin waati na wa min ye demi finali fɔlɔ o kow na sigi sen kan ka kɛɲɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnya na araba don ye min ye arizantini ale ni kurowasi olu na ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ tan ani kɔnɔntɔn waati o waati kelen min ye faransi ale ni marɔku jamana olu na eh, ɲɔgɔn sɔrɔ o arabadon kelen na desanbukalo tile tan ani naani san ba fila ani mugan ani fila an bɛ kibaruya min da lamɛnbaa jɛkulu kulo kan o de ye k'a yira k'a fɔ min ye marɔku jamana ye jamana don min kɔni kɛlen bɛ ka farafinna bɛɛ lajɛlen kunnawolo k'a sabu kɛ kabiri coupe du monde a sigira sen kan fo ka se bi don ma i b'a ye k'a fɔ farafin jamana si kelen pe ma se demi finale ale kɛnɛ kan o b'a yira k'a fɔ marɔku jamana ale kɛlen bɛ ka jamana farafinna ale ni jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiya ka kɛɲɛ ni bidon in ye n'an bɔra yen hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye kunnafoni a bɛ tali kɛ maa min kan o de ye jamil bitar ye jamil bitar diɲɛ magobatigi don k'a sababu kɛ opérateur économique don wa o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye m5 rfp jɛkulu min ye wulikajɔ kɛ ka ibrahim bubakar keyita ale ka fanga a dafiri jamil bitar a bɛ o jɛkulu o maaw fɛ jamil bitar ale bɔra a kumana a kumana mun de kan jamil bitar a y'a jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bidon in na ko diɲɛ maa don o don ni da waala ka da tugu i b'a ye k'a fɔ min ye malikura ko o kuma de bɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana marabaaw ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen da ko nka ko wale kɛra min ye i k'a dɔn k'a fɔ ale jamil bitar ale ka yecogo la ko nin tɛ malikura a taamasere ɲuman ye lamɛnbaaw jamil bitar a y'a jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bidon in na ale kɔni ka baara bɛn bɛ ale ye imprimɛri ye ni o ye kɛrɛnkɛrɛnya na fɛn fɛn ye ka ja a labaara gafew ka ka laban ka gafew fɛnɛ bɔ i k'a dɔn k'a fɔ a ma makotigiw kɔni ye ko ale ka baara a ɲɛsin bɛ o de ma o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye maliden caman olu fana ka baara ɲɛsin bɛ imprimeri a baaraw ma k'a bɛ se ka faamuya cogo di mali a marabaa jɛkulu olu ka i k'a dɔn k'a fɔ mali a imprimɛriw bɛɛ lajɛlen to yen ka laban min ye anw ka karididantite min ye n'a bɛ fɔ o ma ko biometiriki ka taa o marise ta k'o di i k'a dɔn k'a fɔ alimaɲi jamana o maaw ma ko yala ko o ye o wale ɲuman ye wa jamil bitar a y'a jira k'a fɔ ni ko mali kura mali kura a bɛ taa ni maliden ka sɔrɔ ani maliden ka wulikajɔ ka baara kɛ ni o hukumu kɔnɔna de ye ko cogo jumɛn na malidenw minnu ka baara ɲɛsin bɛ imprimeri a baaraw ma baara ma di olu ma fo ka taa di alimaɲi jamana ma k'o fana ye fɛn min ye k'a bɛ fiɲɛ don mali kura a n'a ka taabolo o bɛɛ lajɛlen na n'an bɔra yen hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye kunnafoni a bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ wale wɛrɛ ma min sigira senkan i k'a dɔn k'a fɔ eh, sibiridon an ka lotɛliba min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko millennium millennium i k'a dɔn k'a fɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnya na jɛkulu belebele dɔ bɛ yen u ye ɲɔgɔnbɛn dɔ kɔni sigi senkan a bɛ fɔ o ma ko kafe politiki kafe politiki ale hukumu kɔnɔ min ye urd a sifinnamaw olu ka ɲɛmaa min ye abuduraman jara ye ale welela i k'a dɔn k'a fɔ nin ɲɔgɔnbɛn a kɛnɛ kan ɲɔgɔnbɛn a kɛnɛ kan abuduraman jara a y'a ka hakilinata caman fɔ ka sababu kɛ ɲɔgɔnbɛn a bolila fɛn min kan o de ye demokarasi ani politiki a yɛrɛ taabolo kɛrɛnkɛrɛnya na i k'a dɔn k'a fɔ faso mali kɔnɔ ani farafinna kɔnɔ ka kɛɲɛ ni e bidon ye abuduraman jara ale min ye urd sifinnamaw olu ka ɲɛmaa ye a ka miirinaw ye min ye a n'a ka ladilikanw ye min ye fo ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ a ka bilasiralikan ma a ka kɔrɔfɔw caman bolila olu kan n'an bɔra yen hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye an bɛ kibaruya wɛrɛ min da lamɛnbaajɛkulu tulo kan o bɛ tali kɛ min ye akademi d'enseignement de kayi jɔn ala lamɛnbaaw kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnya na baɲumankɛ tɔn dɔ bɛ yen ni o ye ong ye a tɔgɔ ye ong fandeema de ye lamɛnbaaw fasirikɛ b'a ka fɔ la a ko nin ong ba in k'a ye wulikajɔ kɛ k'a ta k'a ɲɛsin kayikaw ka académie d'enseignement ale ma min ye nɛgɛso kɛmɛ saba bi kɔnɔntɔn ani wolonfila k'o ta k'o di i k'a dɔn k'a fɔ an min ye npogotigininw ye walasa u ka se k'u ka taakasegiw kɛ i k'a dɔn k'a fɔ lakɔliso ani u ka duw ni ɲɔgɔn cɛ lamɛnbaaw n'an bɔra yen nin waati na an bɛ kunnafoni wɛrɛ min da lamɛnba jɛkulu kulo kan o bɛ tali kɛ min ye anw ka jufa kɔnɔ telefɔni ni o ye telefɔni pɔrɔtabulu a soba min bɛ mali la ni a bɛ fɔ o ma ko orange mali min ye i k'a dɔn k'a fɔ kɔnsɔmatɛriw ye minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ orange mali a ka porodiw labaara o kɛlen bɛ k'u ka nisɔngoya a sɛbɛkɔrɔ yira bi k'a sababu kɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ u ka platform dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko orange mali sugu orange mali sugu n'i y'a ta k'a lajɛ ale kɔni ye platform ye n'i y'i tɔgɔ a kɔni sɛbɛn o kan sanga ni waati bɛɛ lajɛlen n'i k'a dɔn k'a fɔ fɔrifɛ yalima keredi kɔni ta a dɔ la kɔni kɛmɛ kɛmɛ sara la kɛmɛ fila o fara kan o bɛ fara i kun ni o ye desan purusan ye nka nin waati laban na maa ma ko e kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na dɔrɔmɛ mugan bɔ i kun ka i k'a dɔn k'a fɔ i tɔgɔ a kɔni sɛbɛn platform ale sanfɛla ni o ye orange mali sugu ye maaw fɔra u jigi kɔ o nisɔngoya o bɛ dugu kɔnɔ eh, kosɛbɛ nin waati in na n'an bɔra yen hali bi kunnafoni ale nasira la min ye k'a dɔn k'a fɔ anw ka dasumaya fɛn dɔw bɛ yen ni o ye eh, buwasɔnw ye jɔn ala kunnafoni y'a yira k'a fɔ a buwasɔn dɔw bɛ yen a ko jɔn ala ko siga tɛ min na n'i y'a k'i ka taabolo kɔni ye ko foyi t'i ɲɛ fo n'a kɛra kɔlɔlɔ ni o ye jangaro fo ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ fatuli ale yɛrɛ ma ko ye lamɛnbaaw fasirikɛbaw y'a jira k'a fɔ min y'i k'a dɔn k'a fɔ anw ka boisson min bɛ ni a dɔw ye alcoolisé ni alcool bɛ u la fo ka taa se boisson énergétique ma a caman kɔni tɔgɔ a kɔni madan bɛ k'a jira k'a fɔ ninnu kɔni ye boisson ye min kɔni man ɲi adamadenya a kɛnɛya ma cogoya si la

faso mali a kɔnɔna na serge daniel jɔn ala min i k'a dɔn k'a fɔ jalaki caman a talen bɛ ka ɲɛsin ale ma nin waati na k'a sababu kɛ min ye farafina a tilebinyanfan tɔnba bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko cedeao u ye ɲɔgɔnbɛnba min kɛ i k'a dɔn k'a fɔ abuja jamana na kɛrɛnkɛrɛnnenya na o ɲɔgɔnbɛn a senfɛ serge daniel ale kɔni da teliyara ka kibaruya dɔw di k'a yira k'a fɔ ko cedeao cɛdenw k'u kɛn bɛ k'a yira k'a fɔ sanni janvier kalo ale tile fɔlɔ cɛ kɔnɔwari ka den maa bi naani ani wɔɔrɔ min minɛn bɛ mali la n'u ma kannabila sɔrɔ k'a dɔ la kɔni ko min y'i k'a dɔn k'a fɔ ko ɲangata wɛrɛ k'u na ta ka mali a sɛgɛrɛ lamɛnbaaw kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko o kibaruya o kɔni bɔra serge daniel ale yɔrɔ ko kibaruya don min kɔni kalamakan ka tura la k'a sababu kɛ min ye cedeao a masakɛw u ka communiqué final ni u bɛra kan min kan ko jɔn ala ko nin yɔrɔ fan si tɛ o la dɛ n'an bɔra yen hali bi an bɛ eh, taa ni eh, kunnafoni ye an bɛ kunnafoni wɛrɛ min da lamɛnba eh, jɛkulu kulo kan o bɛ tali kɛ jamanakuntigi kolonɛli asimi goyita a ye k'a dɔn k'a fɔ bonyaw ta ka ɲɛsin mali den dɔw ma ka kɛɲɛ ni jumadon ye desanburukalo a kile kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ani fila o hokumu kɔnɔ min ye kolonɛli asimi goyita ye min ye k'a dɔn k'a fɔ jɔnjɔn ni o ye jamana ka lakodɔnni gafe belebele ni o ye medayi ye k'a y'o ta k'o ɲɛsin anw ka minisiri ma min ka baara ɲɛsin bɛ mali ale ni jamana wɛrɛ cɛko ɲɛnabɔli bɛɛ lajɛlen ma son excellence monsieur abdoulaye diop kalanbaaw fasirikɛbaaw y'a jira k'a fɔ nin jɔnjɔn min dira abdoulaye diop ma ko nin ye misali de ye k'a yira k'a fɔ dankɔrɔba in a ye wulikajɔ min kɛ a y'a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ mali a tɔɔ la wa n'i ye baara kɛ faso kɔni ye a dɔ la faso a kan k'a dɔn i ye o hokumu kɔnɔ min ye abdoulaye diop ye a ye nin bonya belebele sɔrɔ ka bɔ anw ka jamanakuntigi kolonɛli asimi goyita ale yɔrɔ